ugegbe Africa, mirror of Africa, simply a mirror that showcases Africa.
aha m bụ Chief Cyril Onyebuchi ude abụ m palace secretary to the igwe ọhazurume of Nachi ebe anyị nọ kịta bụ n'obi igwe na anụfịa amaeke Nachi then abịakwa na amaeke amaeke nwere two major kindreds ezi ịma ama and ezi anụfịa ezi anụfịa anwa anyị nwa bụzi anụfịa of ezi anụfịa abatakwa na ezi anụfịa ezi anụfịa dị ụmụ isii ezi ịma ama wee dị ụmụ ịnọ making ten kindreds na amaeke so anyị nọ na be igwe igwe bụ onye anụfịa na Amaeke Nachi mụ bụ the palace secretary and by the grace of God abụ m onye anụfịa dịka anyị si wee mata ka m si nụta na na n'ọnụ ndị okenye ndị ndị mụrụ anyị Eh, my own father died in 1983 abịa na na boundaries obodo gbaa anyị okirikiri ndị nọ anyị n'ihu bụ ụmụaga ụmụaga dị n'Udi local government ndị nọ anyị n'aka aka nri bụ amaokwe amaokwe amaokwe nọkwa n'Udi ndị nọ anyị n'azụ bụ ụmụ eze Ubunọfịa ha nọ n'Ezeagụ local government Ezeagụ local government then ndị nọ anyị n'aka aka nri bụ ndị Ugwuọba Oji River Oji River. achị and Ugwuọba in Oji River nọ anyị n'aka nri ka ebe ha nọ ọkwa na Ezeagụ ka ọwụwa ndị a nọ n'Oji River local government Oji River local government yes so abịazịa na na dịka anyị si wee biri Oji River enwe mmiri a na-akpọ Oji River mmiri ahụ bụ Oji River bụ boundary anyị na ndị Ugwuọba Ugwuọba. and achị achị onwere ihe ha nwere gbagote this side unu na achị gbakwara achị nwe- achị nwe part of the ebe a local government na Oji River local government dị Ee. bụ ndị ụmụagụ a na-akpọ ha ụmụagụ achị even though as an autonomous community ha na-azazi ụmụagụ ha abụghọzi ndị- ha sị na ha abụghọzi ndị achị Okay. na ha bụzi ụmụagụ Okay. so ndị ụmụagụ in Oji River local government bụ ndị nwe ebe local government dị now so anyị na ndị ụmụagụ ahụ bụ ihe gbalụ anyị nwere nwee boundary so ala ndị ndị Nachi bido from the bridge from that river wee nachitebe azụ then eh, because of the incursion of ndị Oji River sometime in 19, 1996 or so ndị Nachi wee gaa to the government e wee create an autonomous community in Oji River anyị na-akpọ Agbalaenyi Nachi Agbalaenyi Nachi anwa bụzi part of Oji River local government so from that bridge to about 12 kilometers bụzi Agbalaenyi Nachi Agbalaenyi Nachi which is now in Oji River local government ọ ndị Nachi bi ebe ahụ ọ ndị Nachi bi ya Yes. na-asụkwa asụ Nachi na-asụkwa asụ Nachi Emekwa emume na-eme Nachi. omenanị Nachi ma iti mmọnwụ ma iri okuchi nne ma ịchụ ahụ ma ife niile Nachi na-emekwe ndị Agbalaenyi na-eme ya Na-eme ya. ọ ndị Nachi ka ha bụ before awọ mgbe mgbe a m matara ihe ndị be anyị na-eje echu mmiri na mmiri a na-akpọ Gogo Gogo river or uh, spring or whatever it is known anyị na-eje ebe ahụ echu mmiri because na ịma n'Udi local government as a whole anyị enwerọ eh, anyị enwerọ so much of flowing rivers ọ na-abụ ebe any place a fụrụ eh, eh, spring ọ bụzi a source of water i grew up mgbe ọ na-abụ chife ụtụtụ anyị chọọ ịga school i kute cup of water wee saa ihu gị saa ihu saa ụkwụ gị ị gaba school you take your bath once or twice in a week so mmiri ahụ a na-akpọ Gogo I grew up to know na onye Nachi maka na mmiri anwa ndị Nachi na-agọ ya agọ Ọ ihe anyị nụrụ. ọ alụsị ka ọ bụ Alụsị. mm. and eh, God knows that na o nwerọ ka ndị obodo ya esi wee je debe alụsị na ana mmadụ Otu a. Okwu- Eh? Okwu dị ya. o nwerọ obodo na-enwe alụsị na ana mmadụ Ana mmadụ. mmiri ahụ a na- ndị be anyị na-eje agọ ọ onye Nachi na-eje agọ mmiri ahụ onye Nachi na-eme sacrifices na mmiri Gogo and ndị Nachi na ndị neighbors anyị enwerọ problem ebe anwa at that point in time ọzi oke ọchịchọ butere in the recent time ọ dịka na-enwe issues with eh, our neighboring communities on that land God is my witness o nwerọ ebe mmadụ na-eje nwee alụsị or deity na ana onye ọzọ ọ dịrọ n'ana Igbo that stream a kpọrọ Gogo bụ ndị Nachi na-eje agọ ya so whatever butelu e ji dịka na-enwe issues now amarọ m ya ebe anwa ka boundary anyị na ndị our neighbors ndị Umueze Obinofia dị dị from that Gogo ha nwelụ nawazi be ha Nawazie be ha. anyị nwa wee nwelụ wee Gbadatawa. natawa this side o lu mgbe that express road bịa Enugu Onitsha express road ndị ụgwọ compensations ha kwụrụ n'Enugu state na Anambra state then federal government kwụrụ bụ ndị Nachi ka a kwụrụ that do- that the compensation as n'ọ ndị nwe anị mana ọzi oke ọchịchọ dị and ihe ụmụ ihe politics ya ụmụ okorobịa na-eto kịta na-eme mezile eh, ebu- eh, mmadụ azọwazi ihe na-abụ Ị nke na-abụrọ nke ya anyị nụwazie na enwere delineation of local government ejikwa wee see map eme nke ọzọ ị na-ese map boundary gị na mmadụ without telling the person without telling the person even na ana anwa ha na-abịa na-atinye aka kịta ndị be anyị ka nwechara shrines a na-agọ ebe ahụ ọ ka dị ma kịta mụ na gị na-ekwu okwu including the Gogo we have lived for centuries in peace with ndị Obinofia we have lived in peace many ndị be anyị na-eje anụ nwaanyị n'Obinofia ndị Obinofia na-abịa anụ nwaanyị ebe a and we had lived in peace enwerọ issues oke ọchịchọ pụtazi kịta mere people oge ji wee nọgide mmadụ ya pụta bịa zọọ ihe nwanne ya ndị na-abịa na ndị nọ anyị on the left hand side bụ ndị amaokwe amaokwe mgbe m na-eto dịka nwatakịrị let me say in 1963 or 64 because na mmiri adịrọ na be anyị a ndị amaokwe were the pe- first community gbapụrụ mmiri na around this area amarọ m ma ha bụ ndị first n'udi niile but i know that na ha bụ ndị izi gbapụrụ borehole ndị nachi na-eje amaokwe ekuta mmiri and in the process of that enwere walls ancient walls demarcate nachi na amaokwe anyị na-aga mmiri enwere ebe ọ na-abụ across nke all the three the middle one ka a na-asị na boundary nachi na amaokwe so for some people that grew up na mpụtazia tọwazia to makezi incursion into even to n'azụ ụlọ ndị mmadụ na nachi ifụrụ na achọmokwu leaving the the the whole wilderness dị ama bụ na ada azọ azọ a na-azọ azọ those people of old enwerọ issue bit amongst them nachi na amaokwe had been very peaceful we had lived peacefully and na-atọkwa ụtọ nwanne ọ bụgodo na nachi na other communities around them nwere esemokwu ha na nachi enwerọ issue ndị okenye anyị ma ebe boundary anyị na amaokwe dị etotala m at an age enwere ebe a na-akpọ dispensary a clinic ebe ndị lepa na this area the former udi division na-abịa ya nalụ ọgwụ lepa that clinic ndị ndị udi ndị ọzọ na-akpọ ya nachi ka e je nachi je nata ọgwụ even so much so that anyị gaba nwe ihe a na-aga mgbe anwa na n'udi a na-asị ne- nachi ndị lepa not because na lepa na-aya ndị nachi but because na ọ na nachi ka a na-anata ọgwụ Ah, lepa ọgwụ lepa. so that clinic was in Nachi. There are people in all in Udi that can attest to what I'm saying now. Yes. So, ka nwa jedele. So, eh, ebe boundary anyị na Amaokwe dị adịrọ ọdịrọ ambiguous. It's only that some people that grew up and wanted to claim things that does not belong to them. Ị na-abịazie na boundary anyị na ndị ụmụaga

alone without inviting other other villages hmm. so so much so na ndị onye isi ndị ụmụaga igwe ha and others started complaining na ndị ha na ha na-azọ anị bụ ndị nachi asị ha mba na ọnụ na ameke ga-anọgodo mgbe olu olu we inform nachi eso m jee mbọsị ndị nachi bọrọ ozu mmadụ ndị ụmụaga nne beyond the boundary buru ebu echere ha na the one side of the e nwere ebe a na-akpọ okoto Okoto. Ok- okoto anwa bụ valley which shows ebe boundary dị ndị nachi buru ozu ahụ bufee na okoto ahụ bufere ya side ụmụaga that was the day ndị nachi mechiri ụzọ si ụmụaga wee pụta afọ nachi which till today ụzọ ahụ ada aga nwere ike icheta eh, afọ ihe a mere that should be either 1983 or 84 84 between 83 and 84 yes i was still an undergraduate I don't- ọ bụghị m ọ bụghị m akụkọ eso m gaa ebe ahụ soro gaa um, as time went on ịmago ụmụ this expansionist ideas started coming into our neighbors na ọ dịka ndị Nachi nwere ana karịa ọ bụ it's not by by- anya oh, there was no conquest ọnwa ha mere onwe oh, oh, there was no conquest o nwe ebe a ga-asị na ndị Nachi nọgidere ọgụ jee nọta ndị a ebe anyị fụrụ onwe anyị anyị bi o nwere mmiri pụtalụ na na Nachi ndị mmadụ taa na eh, eh, eh, mmiri Bethsaida or whatever hmm. mana ihe anyị na-akpọ ya na Nachi bụ ogbongwu ogbongwu ogbongwu mmiri ogbongwu ahụ comes out once in about 10 to 15 years Hmm. an open desert anọgide mmiri eto and it doesn't come in during the rainy season ka ị ghara ịsị na ọ mmiri na ọ ide bịara ebe ahụ ọ na-abịa n'ọkọchị oge mmiri and I can tell you that if, if you drop a pin na mmiri ahụ you pick it. It was told that in the days gone in olden days hunters nọ n'ọfịa na-achụ achụ achụ nta even before the, the, the water comes agụụ mmiri na-agụ ha if they come and pray to ogbongwu ka o nye ha mmiri gwuo ana mmiri esi ebe a pụta ha ṅụọ mmiri naba and that should be for a good person onye bụ onye alụrụ ana bịa ebe anwa kpee ekpere anwa mmiri anaghị apụtara ya so mmiri anwa in my lifetime I've seen it three times only

wow that's mystery so mgbe mmiri anwa na-apụta o nwere ka anyị na ndị Ụmụaga si esi okwu about it a ma na ogbongwu bụ nke Nachi But because of expansionist ideas of the younger generation they now started ịbịa zọ agụ ebe ahụ na ọ bụba nke Ụmụaga then there was an eh, there was a situation where I was invited by the local government maka ndị Ụmụaga petition to the local government na ebe a bụ ana ha na boundary ha na Nachi bụ from the main road sị ndị Nachi ha nele anya gaba n'azụ so Obinọfịa ka ha nwa nele anya from the road gaba Gawa na n'ihu. nna amarọ m onye ma ọ bụ onye Igbo ma ị bụ onye Hausa ọ- ọ- ọ- ọ- main road eh, eh, ndị ọcha gwara ọgwụ ka eji emebe Ka eji ahụ. eme- ma- ma- boundary ndị nna ochie So when I came there, I gave them some historical antecedents. Be Matadebe. I gwara ha that na that clinic I mentioned na other communities na Udi na-akpọ ya clinic Nachi a na-eje anata ọgwụ leper na Nachi bụ ndị leper second one bụ that after the civil war the federal government took a portion of land na Afọ Nachi ebe a were mee federal barracks army barracks ọ ndị Nachi ọ dị gazetted even as i'm speaking to you i je na federal ministry of uh, uh, uh, uh, what do you call it uh, na archive national archive Yeah. you will see it it's a gazetted something ọ Nachi barracks nwere mgbe eji kpọọ ya Ụmụaga barracks Yeah. after the after the army left that place ndị Nachi converted the the place maka ha mechara ọ makeshift this uh, prefabricated buildings ka a lụrụ for the ba- for the soldiers after building foundation they will put on prefab as houses when they left this ọ that barracks bụ 103 brigade dị n'Enugu now n'Awkunanaw Enugu it is when they build a more comfortable place ka eji wee move ha to 103 otherwise the barracks e nwe in this area bụ 82 div when that happened ndị Nachi now organize themselves and use that place those foundations as base for Nachi Girls Secondary School which was built around 19 19 between 1976 mgbe emesịrị ha ebe a bụ Nachi Girls and onye ọbụla bụkwa onye Udi Udi Udi division a mara mgbe Nachi Girls na-ewu ewu onye nwa ya na-ejebe Nachi Girls ekwebeghị Nachi Girls grew to what it went at that time though ọdụ ọzọkwa otu ahụ now but what I'm trying to make you understand is that na mgbe ọ dị ebe ahụ o nwere onye challenge ndị Nachi na ebe ahụ bụ ndị Nachi ba na ndị Nachi

with ndị Nachi they agreed Nachi nyekwa ha road m ana across that side That side. which Ụmụaga is now uh, claiming belong to them agreement the agreement is there it is gazetted nkwụ a kụrụ ebe a ka dị ka dị ka AVOP mechiele the the nkwụ dị ebe a bụ ndị Nachi na-harvest ya today na-abịa I won't I won't say na a hapụrụ ya ndị Ameke Nachi na-harvest the palm trees yearly a sị onye a ji egbuwe ya i gbuchie ya at the end of the year nye nta ego dị otu a for ndị Ameke because government were were not seeing them ka nwa jedere emesikwa some years wu during the reign of Sullivan Chime as governor of Enugu state ọ chịchara wee duru nwa ya bịakwa na that same area on that same left hand side of the road old road as we are going to Oji River wee gokwa ana o golo anị amaghịzi m the number of plots of land but I know he paid 7.2 million in those days which he paid to Nachi gbuoro Nachi efi not ego ọ dị written ọ dị gazetted mesikwa o nwe mgbe local government Udi local government pụta ọ ịkọ ugbo they approach ndị Ameke Nachi ndị Ameke Nachi give them a large portion of land ha kọ cassava close to the said ogbongwu ogbongwu which ha mechie ka ha kọchara ugbo anwa a sa ọjị anị a na-agba onye nwe anị nye ndị Ameke Nachi ofu efi plus ego ndị ọzọ ha nyere Ụmụaga never

bịara na ha so nwere ebe a achọkwana ha nwa nwe ya na ha so nwere na ha so okay because that was the claim but the issue is kedu ebe nke unu bidoro ọ bụ na na gọọmenti chọrọ iwe lulu nke unu it got to a point the Enugu state government under Gburugburu wee sị na they don't want, they don't want to deal with ndị Umuaga again na ọ nke ndị Nachi ka ha were

ha bịa ka ha bịa n'aghụghọ if an investor comes na m chọrọ ịlụ ABC kedu ihe m ga-emere unu it's a different thing than na they judge hide ya under the government are you getting me hide under the government na-achọ iwere ana free our people protested the government of Enugu State na-afụ ya n'anya achọghị inye ha the issue bụ what are the demolition what are we supposed, supposed to gain Gain. ihe a bụ our inheritance you getting me Yes, sir. so ọ ya bụ ihe mụ nwa as a person ma

ọkacha igwe anyị bụ CC Ezeume Ohazurume na m ekwusi na ọ bụghị na ike mmadụ ka o ji wee bụrụ igwe uh, one of the days ka m kpọrọ ya sị ya na mbọsị a tụrụ ime gị the day you were conceived ka Chukwu sị na ị ga-abụ igwe Nachi maka ọ bụ na ọ n'ike nke mmadụ it will not work ka Chineke nyere exceptional wisdom ọ bụ na ọ bụghị the type of wisdom Chineke nyere there are so many things dị na Nachi aka cause go trouble but the way ama na ọ na-eji ị bịagodu na be ya with iwe he will simply douse you ike agwụ gị ị ma amazi where to go ihe ahụ i bu iwe i jiri ọgụ na-abịa ike agwụ gị including myself let me give you an example m nwere onye mụ na ya nwere okwu na-akwado ihe m ga-eme onye anwa Hmm, bịa kọọrọ ya ọ sị m I'm older than him ọ sị m brother sị m chetakwa na ị nya okpokoro ma ị ma ihe bụ okpokoro ọ na-abụ e gote ewu ọfụrụ ma ọkụkọ e kenye ihe to give it boundaries sị m chetakwa na ị nya okpokoro anything i mekwa kịta ọ bụzikwa sọ onwe ka ị na-azọ na ọ kwa Nachi ka ị na-eme Yes. so with that statement i changed my mind and ebe anwa m kwụrụ ka m mechie ihe anwa ọ gwa m mechie m onye ahụ mụ na ya nwere okwu jiri aka ya danyezie na problem o luzie mgbe o mere ọ sị m ị fụgo ihe a na-agwa gị ọ bụrụ na ị gara n'ihu a ga-asị na ọ gị nwa mere onye a Yes.
I'm using myself an example. That is the way he handles other matters. Look at today unu bịa e nwe ndị nọ ebe a before you mgbe ha bịara ha fụrụ muscle ihe a ga-eme mana by the time he finished discussing with them they left here Happy. happy. ọ bụrọ because na ọ tọrọ ndị niile bụ igwe atọrọ m ya atọ so okwu m na-agwa ụmụ nwanne m ndị ọzọ bụ ndị Nachi bụ God has risen for us Amen. let us unite as a body Amagu Ameke Umubo Okpubeze ka anyị jikọọ onwe anyị ọnụ because na onye ilo fụ na anyị dị united ọ ma abatanwu ebe a Otu a. ma Obinofia ma Ugwuoba ma Amokwe ma Umuaga they cannot nweghị ka anyị biri anyị but na once they have a loophole ụzọ ha ga-eji wee bata amongst us they will destabilize us ana m ekene igwe anyị na-ekene ndị cabinet o nweghị onye zuru oke the cabinet ezughị oke mmadụ ncha abụrọ nwere ofu obi but so far they have supported the igwe ana m asị ya chukwu gọzie ha nke ha ga-eme dị n'ihu ana m asị all the villages a week ago ndị villages anyị nwere awamji the first time in the history of Nachi we were planning it here anyị mere ya just ka e mee ya ka a few persons bịa ka ka ha zaa afa n'igwe awago ji but um, but to the- our greatest surprise anyị lute ebe anwa Nachi wee zaa anyị na-asị na ihe zaa ka eze azụ Nachi welu si ebe ma ndị si overseas and now congratulating and supporting the the the, the program we say okay n'ihe m fụ bụ na ka ka eh, nnekwuo atinọ oke mpi je si n'ike nnekwu egwu si ka funefune dị otu a ka ezi ka funefune ya adị
Eh? otu a so ka nke obere a dị otu a bọsị anyị akazi nke Akazi nnukwu ịmụrụ na nke na mgbu ya nsogbu dị so ana m ekene ụmụ Nachi na-asị ya na anyị ezughịkwa oke nwerọ onye zuru oke igwe anyị ezughị oke mụnwa ezughị oke ọ sọ chukwu bụ onye zuru oke ka anyị were ofu obi nke ka mma na-abịara anyị otu a Nachi adịrọ like this in the past two three years Nachi adịrọ otu a before uh, kpọlite igwe anyị as as igwe so anyị jiri ofu obi anyị ga-aga n'ihu ụmụ nwanne anyị ndị nọ outside Nigeria who are sponsoring this program ana m asị ya chukwu gọzie ha ndị chukwu mere ọ dụ ha n'obi isi otu a projectia Nachi kọbọ ha tinye n'ihe a chineke ga-agọzi mmaji kwuru mmaji ise unu nwa gbakwanụ mbọ bịa ime i- icheta anyị to project us to the world because that is what it is yes uh, I, I, you will go to go to places. Amen. God so, will grant you people success. Amen. So, you will you I, I, this this company will be a known company all, all over the world. Amen.
So ana m asị unu nnọọ eh, ndị Nachi na-eti mmanwụ ama m unu ma eh, before unu ana ọfụkwa na ndị mmọnwụ one or two places unu ma na ndị be anyị na-eri oku oku anwa na-abịa once in a year October usually the date in October is not fixed because a na-agụ ya n'ọnwa Igbo eh, enweta eh, ọnwa Igbo ọnwa pụ ebido go 5 weeks 5 Igbo weeks then oku ebido n'ime anyị na-achọ ka anyị mee ya in such a way na ọ ga-abụzi ọ bụrụ ife aṅụrị ọ bụrụ ife ịnụ ọgụ such a way that na a na-eri oku onye natara ga-adị happy ma nwoke ma nwaanyị ọ ya mere nwa ụlọ nwoke ifeanyị ugwu ọchịagha na-akwado ana m asị ebe ọ nọkwa chineke gọzie ya onye chetara ya na a mụrụ ya bụ ezigbo nwa otu a ka o mere nke a mana ọ ga-eme ka nke ka nke a ise ana m asịkwa ndị ọzọ bụ ndị nachi ụmụ nachi nọgasị ebe dị iche akwado ọchịagha otu a ka be anyị dị mma ọ bụghị ịnọ n'azụ ịnọ n'akụkụ na-agba ụta ee na-achọ m ka ọ dị otu a why not come forward pụta n'ihu ọgụ pụta n'ihu ọgụ chineke ọ ya adị nke ijikwa itunye otu a nke iji itunye itunye nwe ogodo ego inwe nwe akọ na uche ị ga-atụnye nwe inwe elo onye a bụ nwoke na ọ ga-adịrị unu mma amen thank you so much